minic a dhóthain fén ábhar seo agus ní labhartar go hoscailte is rudaí mar sin agus tá an-mheas agam ar an obair atá sibh a dhéanamh ó thaobh an fhoclóra de agus de ghnáth ní ghlacaim le cuireadh labhairt mar ní maith liom é ach you know shíl mé go raibh an lá inniu ana spéisiúil. Tá mé thar a bheith mórálach chomh maith go bhfuil beirt ón Rinn ag labhairt anseo inniu.
Agus Déiseach eile as Tiobraid Árann. Ní tharlaíonn sé go minic go dtagann beirt ón dtreibh bheag sin atá againne thíos in oirdheisceart na tíre, go mbíonn siad ag labhairt ag rudaí mar seo. Is annamh go mbíonn duine agus is níos annamhaí fós go mbíonn beirt ann agus is deas é. Agus go deimhin nuair a táimid ag caitheamh súil. chun cinn ar dhá mhíle is a caoga agus conas mar a bheidh rudaí um dhá mhíle is a caoga. Má chaithimid súil siar um an fhaid chéanna, abair, um naoi déag nócha ceathair, trí bliana i ndiaidh um foilsiú an leabhair The Death of the Irish Language, um níor tugadh mórán seans do do cheantar Gaeltachta na nDéise agus don Rinn sa leabhar sin agus is cuimhin liom féin, bhí mé an-óg nuair a, an-óg, nuair a foilsíodh é agus chuir sé as go mór dúinn. Tuigim anois conas na figiúirí sin agus an anailís sin a thuiscint agus a léamh ach is cuimhin liom an chaint fé thíos sa Rinn agus go rabhamar an-ghortaithe fé ach dá ndéarfaí an uair sin go mbeadh beirt a bhí an-óg ag an am ag labhairt ag siompóisiam fóclóireachta an fhaid chéanna blianta is atáimidne ag caint fé inniu. Tá mé a cheapadh gur tuar dóchais an-mhaith a bheadh ann agus go gcaithfimid cuimhneamh ar na rudaí sin. Tá mé an-mhórálach as mo dhúchas agus tá mé tá mé ag iarraidh bheith an-dílis do mo dhúchas ina measc. Tá mé a cheapadh go bhfuil sé sin an-tábhachtach é sin a chothú i ndaoine óga is mar sin. Déanaim go minic é agus thagair Donncha dó anseo. Bhí pleanáil teangan ar siúl sa Rinn sara raibh aon trácht ar phleanáil teangan. Tá daoine anseo i bhfad níos oilte ná mise ar na rudaí seo anois ná Tadhg thíos agus agus daoine mar sin a thosnaigh ag caint ar phleanáil teangan go hidirnáisiúnta sna 1960idí. Go gairid ina dhiaidh sin bhí pleanáil teangan sa Rinn is d'fhásamarna aníos i bpobal a bhí fíordhílis agus a bhí a raibh fíor thacaíocht ann don teangain. Is bhí córas oideachais eisceachtúil sa Rinn ag an am. Bhí múinteoir againn sna Naíonáin agus chuir sí an tumoideachas i bhfeidhm. Is chuir sí gach aon cigire a tháinig ón Roinn Oideachais a phost agus ag an am céanna níor bhfaca tú thar a chuireas isteach uirthi. Ach bhí sí eisceachtúil. Níor thosnaíomarna ag léamh i mBéarla ná ag déanamh aon saghas, aon, agus táimid ag caint ar na 1970idí. agus bhí sí go hiontach, bhí sí eisceachtúil agus sin a thoradh sin a chíonn tusa anois ansin. Chuamar ar aghaidh dtí'n meánscoil agus nuair a bhíomar sa bhliain a haon, i mbliain a haon sa mheánscoil, bhí rang Laidine againn gach aon tseachtain le go mbeadh tuiscint níos fearr againn ar ghramadach na Gaelinne. Níl a fhios agam conas a dh'oibrigh sé sin nuair ach caithfidh gur oibrigh sé. Bhí rang amhránaíochta againn, rang amháin amhránaíochta againn gach aon tráthnóna. Dé hAoine agus bhí sé go hálainn agus thug na ranganna ar fad le chéile agus dheinimís na sean-amhráin ar fad agus táim cinnte go bhfuil siad ag Noel chomh maith agus tá an slua amhránaíocht fós an-láidir sa Rinn agus na sean-amhráin acu agus a thoradh sin arís ná Cór Fear na nDéise is dócha agus go bhfuil an saibhreas sin coimeádta laistigh. I mbliain a haon léamar na téacsanna áitiúla ar fad Dracula, Oíche ar Bharr Toinne, na húdair áitiúla ar fad agus na haistriúcháin a dhein na húdair áitiúla. Agus ní hamháin gur léamar iad ach léamar sa tseana-Ghaelainn iad. Tá scoláirí ollscoile anois ná tuigeann nó ná féidir leo an tseana-Ghaelainn a léamh. Bhíomar-na á léamh sa tseana-Ghaelainn agus bhíomar actually ag scríobh sa tseana-Ghaelainn chomh maith, sa seana-litriú, ach sin scéal eile. So, bhíomar beagáinín chun cinn b'fhéidir ó thaobh creimeadh teangan de ach is léiriú agus is sinne toradh na pleanála teangan sin agus dh'fhásamar aníos sa chóras sin na hinstitiúidí Gaeltachta agus na hinstitiúidí pobail sa Rinn bhíodar an-an-láidir agus táim ag ceapadh gurb in é a chíonn tú sna figiúirí sin agus chuir mé an-spéis ann. Chomh maith leis sin agus bhí tú ag caint ar chúrsaí

Thuig siad go raibh rud éigin acu san ó dhúchas agus go raibh tóir air. Agus sin í an phleanáil teangan. Agus sin, ba cheart go mbeadh sé sin i gcroí na pleanála teangan. Anois, déarfadh duine gur dána an mhaise dhomsa teacht os bhur gcomhair inniu. Ní saineolaí teangan mé, ní saineolaí tada mé, i ndáiríre. Ach níor mhaith liomsa go mbeadh aon duine ag déanamh breithiúnais ar mo chuid gramadaí, mo chuid comhréir, ná aon rud mar sin. Níl agamsa ach a bhfuair mé sa mbaile agus a fuair mé chomh maith. sa phobal álainn saibhir dúchasach a bhí sa Rinn agus mar sin nílimse chun aon bhreithiúnas a dhéanamh nó a thabhairt ar aon duine, go háirithe ár ndaoine óga álainne. Agus ó thána mé anuas dtí'n Oireachtas tá meangadh mór gáire ar m'aghaidh. Cailín beag chúig bliana déag agam, níl sí feicthe agam ó Dé Céadaoin. Ach tá dhá cheann againn thuas staighre sa Gleneagle agus tá thart ar fiche duine óg seasta istigh sa seomra sin agus bhí ar ar ag dó a chlog ar maidin bhí m'fhear céile istigh leis an mbeirt óg agus bhí air glaoch a chur orthu is a rá téir a chodladh agus díbir na leaids óga amach as an seomra ach eh duine amháin acu níos Gaelaí ná an duine eile agus is ardú croí é agus tá mé féin chomh buíoch den Oireachtas as an deis sin a thabhairt dóibh agus tá siad ag caint ar an Oireachtas anois le mí. Is fada liom go raibh an Oireachtas, is fada liom agus tá saghas gang agus tá siad ar Whatsapp, tá gang Oireachtais ar Whatsapp agus tá sé go hiontach ach anyways ehm tigh fan sec anois now tá tá tá rudaí ah yeah fiú an comhluadar álainn agus an comhluadar a chuireann ócáidí mar seo ar fáil dóibh. Is tá siad ag bualadh le daoine eile ó cheantracha Gaeltachta eile. is ag teacht anois. Bhuail mé le leaid ón Rinn anois is bhí mé, cé hé sin n'fheadar? Ó, tá aithne agam ar, bíonn aithne agam ar na máithreacha agus na haithreacha de ghnáth, aithne agam, aithne agam anois ar na seanmháithreacha is seanaithreacha, tá mé ag éirí saghas beagáinín níos sine. Ach tuigimid ar fad conas mar atá cúrsaí Gaelainne inniu agus go deimhin ní gá dul chomh fada leis na daoine óga le haon anailís a dhéanamh ar na cúrsaí sin. Ní gá labhairt fé chúrsaí gramadaí ná comhréir ná aon cheann dos na téarmaí deasa sin. Ní gá ach éisteacht. Agus táimid ar fad ciontach. Tá go leor leor den nGaelainn a chímid agus a airímid anois fé anáil an Bhéarla. Fé anáil an aistriúcháin, agus tá a fhios agam, táim an-choinsiasach go bhfuil go leor aistritheoirí anso sa seomra, ach struchtúr gramadaí an Bhéarla á chur i bhfeidhm sa Ghaelainn. agus tá sé sin sa chaint anois agus tá sé, ehm, ní hé go bhfuil glactha leis ach sin é an gnáthchaint anois. Ehm, is cuma liom féin na focail Bhéarla, aisteach go leor. B'fhearr liomsa dá gcuirfí isteach focail Bhéarla seachas go mbeadh an struchtúr gramadaí Béarla in úsáid acu. Ach focla Béar, blogamacha móra cainte i mBéarla.

Ní miste liomsa é sin, ní dóigh liomsa gurb in an chontúirt is mó don teanga fé láthair. Ar ndóigh, caithfimid labhairt fé théarmaíocht agus caithfimid an téarmaíocht a bheith ag na daoine óga is mar sin. Ach tá sé chomh maith dúinn a rá go bhfuimid fé cheannas an Bhéarla. Agus ní maith liomsa é sin a rá. Ná ní shin le rá ná fuil cainteoirí maithe ann. Agus sin é an rud, labhair mé fé the death of the Irish language is you know tá go leor taighde ann agus tá sé duairc. Ach tá saibhreas fós ann. Tá na pobail fós ann, tá na cainteoirí fós ann agus tá an chaint agus gach aon rud a bhaineann leis fós ann. Agus sin an rud a chuireann as domsa is mó, ná fuil sé sin á aithint agus ná fuilimid á úsáid sin agus á fhorbairt sin agus níl sé ródhéanach. Má tá fiche bliain fágtha ag an nGaelainn, bhuel, tá agus níos mó más rud é go n-aithnímid an saibhreas sin agus go ndéanaimid forbairt air. Ár ndaoine óga, tá an-eagla ormsa go bhfuil muid ag teipeadh ar ár ndaoine óga. Bhí mé ag comórtas inné agus ní chífeá gurbh fhíor iad é. Daoine óga, cúig déag, sé déag, seacht déag, dul suas, ag casadh amhráin, 15 nóimintí déag ar fhad, amhrán Raiftearaí. Níl, níl a shárú ar fáil in aon teanga agus an saibhreas a bhí ann. Seo iad na daoine óga céanna a thagadh isteach sa chóras oideachais, agus níl siad fiú amháin ag léamh leabhar iomlán Gaelainne dos na scrúduithe stáit, tá siad ag léamh caibidilí de leabhartha anso is ansiúd. Seo iad na daoine céanna atá ag déanamh stuidéar ar Shakespeare. So tá lúb ar lár ann. Táimid ag teip ar na daoine óga seo. Agus cad é an lúb ar lár? Ní thuigim féin é ach cuireann sé as dom agus chuimhnigh mé inné air nuair a chonaic mé na daoine óga sin. Tá siad á bplúchadh. Tá siad á bplúchadh ag an gcóras, tá siad á bplúchadh ag pobail agus tá siad á bplúchadh ag rudaí eile chomh maith. Cad atá i ndán dúinn nó conas mar a bheimid sa bhliain 2050? Tá súil agam go mbeidh mise fós thart ann, a Dhonncha, mura mbeidh tú féin ann. Is deacair a rá. Ba mhaith liom aird a tharraingt agus labhairt inniu fén bhfocal b'fhéidir a luaigh mé ansin níos luaithe, muinín agus mórtas. Caithfimid é sin a chothú sna daoine óga, muinín iontu féin go ginearálta, féinmhuinín, muinín iontu féin mar chainteoirí dúchais, go n-aithníonn siad agus go dtuigeann siad go neamh-chomhfhiosach, abair, mar chainteoirí dúchais, muinín sa teanga, gan dul i muinín an Bhéarla nuair atá siad ag labhairt le daoine, líonadh isteach foirmeacha, is fuath le daoine a bheith ag líonadh isteach foirmeacha ach mar gheall nach bhfuil aon chleachtadh againn ar an nGaelainn. Tá mise ag déanamh amach. Sin é an chúis go gceapann daoine go bhfuil sé deacair, mar nach bhfuil an taithí sin ann, nó nach bhfuil an nós sin ann agus go bhfuilimid fé cheannas an Bhéarla. Ansin mórtas, mórtas teangan, mórtas cine, mórtas treibhe, mórtas áite. Tá sé sin ana, ana-thábhachtach le cainteoirí a spreagadh. Is saghas fáinne fí é an. daoine óga saghas a chumasú is mar sin ann. Ní dóigh liomsa go bhfuil aon tús ann, is geall le ciorcal é, mar gheofá a rá nuair a thagann na páistí ar saol go b'in é a thús agus glacaimid leis go b'in a thús ach tá sé i bhfad níos tábhachtaí roimhe sin teacht aníos, an páiste ag teacht aníos sa chóras oideachais ansin nuair a bhuaileann siad le duine éigin agus an rogha teanga sin a dhéanamh sa mbaile. Ach. Luaigh mé dhá thogra nó dhá thionscnamh, ní hé tochas ar mo cheirtlín féin dom é ach samplaí des na rudaí saghas atáimid á ndéanamh le cur leis an saibhreas sin agus le tacú le tuismitheoirí taobh amuigh den rud sóisialta agus táimid an-láidir ó thaobh ócáidí sóisialta agus níl ann ach sop in áit na scuaibe ach samplaí iad. Dúirt mé go raibh an saibhreas fós sa phobal, ach tá sé ag imeacht. Tá réimse teangan áirithe a úsáidtear le páistí, go háirithe nuair a thagann páiste ar an saol agus sa chéad dá bhliain. Is réimse teangan é a thagann anuas ó ghlúin go glúin. Tugtar motherese air nó máthairis. Is saghas teanga an saghas bealaí labhartha is mar sin. Agus tá máithreacha óga ag teacht chugainne ag rá, níl a fhios agam cad a dhéarfainn le mo pháiste, b'fhéidir nár tógadh le Gaelainn iad, Ar ndóigh níor bailíodh na focail seo riamh mar níor chuir daoine spéis ann, níor cheap siad go raibh siad tábhachtach. Fir a bhí sna bailitheoirí, i gcead dos na fir ar fad atá sa seomra anseo, fir a bhí sna bailitheoirí, níor chuir siad spéis ann, ní labhradh mná le fir fés na rudaí sin pé scéal é. Ach tá an téarmaíocht sin ar fad ag imeacht. Tá páistí ag teetháil anois, níl siad ag cur fiacla, gearradh fiacla, na téarmaí álainn deasa, níl bundún scólta anois orthu, tá nappy rash orthu. Do you know, tá na tá na téarmaí álainne sin agus sin tús an mhórtais, sin tús an tsaibhris agus sin é mar a chuireann nó mar a fhoghlaimíonn páistí len iad féin a chur in iúl, go mbeadh an téarmaíocht deas sin acu. So, chuireamar na, cuireadh an tairiscint amach agus Sealbhú in DCU a dheineadar taighde dúinn agus chuadar timpeall go dtí sna ceantair Ghaeltachta ar fad agus bhailigh siad na téarmaí seo ar fad. Tá bailiúchán álainn téarmaíochta curtha le chéile go canúnach agus tá súil againn anois é sin a chur in oiriúint do foilsiú go luath. Ceann eile ná, bhí na mná ag rá linn, ba bhreá liom suantraí a chanadh do mo pháiste. Cá bhfaighim suantraí? Cá bhfaighfeá suantraí? Bhí siad sa phobal arís. Is réimse príobháideach teangan a bhí ages na máithreacha fadó agus agus mar sin. So táimid tar éis seachtar, ochtar máithreacha Gaeltachta ar amhránaithe iad a chur ar an taifead agus suantraithe agus beidh sé á chraoladh ar nó á eisiúint ar Spotify go luath.

mar níl an, do you know, ní, ní shin an teanga, sin saibhreas teangan. In áit a bheith, ní mar a shíltear a bítear, you know, go mbeadh saghas scéim acu, go, go, rud eicínt spraíúil, you know, le, a, a, a, sa teanga. Ehm, eh, cheisteoinn chomh maith an cur chuige pleanála teangan, bhfuil mise ag dul thar am chomh maith? That's all right. Ok, all right. Ní Sin mo deartháir nó mo mheileann. Cheisteoinn an cur chuige pleanála teangan chomh maith agus mar a léirigh Donncha ansan is mé chomh sásta gur luaigh sé Scéim Labhairt na Gaeilge. Táimid luite amach orainn féin tathant ar dhaoine Gaelainn a fhoghlaim agus a' freastal ar fhoghlaimeoirí. Anois tá sé sin an-tábhachtach agus tá sé riachtanach agus ní shéanaim an méid sin. Ach cad fé sna daoine athá a' labhairt Gaelainn cheana féin? Cad á tarlú dos na daoine sin? Níl siad á labhairt lena bpáistí. So níl muid a' freastal ar na daoine seo. Agus cad é, le téarmaíocht an-oifigiúil a úsáid, cad é an stráitéis ghearrthréimhseach is fearr? Bheith tathant ar chor éigint Gaelainn a fhoghlaim, dóthaint Gaelainne a mhúineadh dóibh lena gclann a thógaint le Gaelainn agus thógfadh sé sin, ní gearrthréimhseach a bheadh sé ach fadtréimhseach. nó na daoine a bhfuil Gaeilge acu cheana féin a mhealladh agus a spreagadh agus go dtógfaidís agus go labharfaidís Gaeilge sa mbaile. Tá's agamsa cad é an stráitéis a roghnóinn féin but ní fheictear dhom go bhfuil sé sin á dhéanamh. Níl fhios na ranganna Gaeilge agus arís tá siad ana thábhachtach agus níl fhios ach cá bhfuil an grúpa beag a thagann le chéile de thuismitheoirí le labhairt lena gcuid páistí agus you know nach mbeadh na páistí ag tí dul ach mbeadh siad ag cur fhiacal agus na rudaí beaga deasa sin ar fad. cothú páistí, rudaí beaga mar sin. Níl aon, níl aon bhéim, níl aon fócas ar sin. Cuireann sé as dom chomh maith agus tá roinnt ceisteanna curtha agam fé seo, ní aithnítear an léitheoireacht sa phleanáil teanga sa Ghaeltacht agus chuir mé roinnt ceisteanna, ní bhfuair mé aon fhreagra ach is léir, níl sé in aon phlean, níl sé, Roinn na Gaeltachta, agus ní maith liom daoine a cháineadh agus tá súil agam go bhfuil daoine ón Roinn na Gaeltachta anseo inniu ach tá sé tairbh ligthe acu don bhForas agus tá an Foras anseo inniu ach tá sé chomh tábhachtach go gcothófaí an léitheoireacht sa mbaile agus ar scoil. Tá na páistí anois, is iad mo chlann féin agus táim cinnte gach aon chlann eile, níl siad ag léamh i nGaelainn. do you know, bhíodar ag léamh b'fhéidir suas go dtí seacht mbliana agus cheannaigh mé nó thug Saintí an chéad because ní, ní cheannaímse leabhar Béarla do mo pháistí ach thug Saintí na chéad leabhartha Béarla do mo chuid páistí nuair a bhí siad i rang a dó agus ehm ach leabhartha Gaeilge a bhí ag Saintí agus a cheannóinn agus thá's acu go maith agus aon áit ina dteighimis théimid isteach dtí siopa leabhar agus thá's acu go maith Mamaí, an gceannóidh tú leabhar dhom go gcaithfidh siad leabhartha Gaeilge a phiocadh amach. em tá mé ag ceapadh just go bhfuil sé chomh tábhachtach agus na cuimhní deasa sin agus tagann na cuimhní sin agus an caidreamh sin athá chomh tábhachtach idir máthair agus leanbh, athair agus leanbh chomh maith ach bheith cuachta isteach ina chéile ar an gcouch nó em sa leaba agus scéilín beag chaon oíche agus go mbeadh an cuimhne sin ag an bpáiste ag fás aníos agus go go nascfadh siad an pléisiúr agus an compord leis an léitheoireacht

go bpléifí leis an bpáiste ina gcanúint féin, go dtuigfidís go bhfuil duine éigint ag labhairt leo agus ná fuil siad ag dul isteach ar scoil agus á bplúchadh le an múinteoir céanna actually ag baint sna líne na na leabhartha a bhí ag teacht abhaile rinne mé na rudaí seo bhí siad scriosta amach aici agus bhí dhein dhein mé agus tá cúpla rud eile tá sé chomh tábhachtach agus tá an-obair á dhéanamh ag ag Breacadh mar shampla agus bhí mé ag siúl ansin agus sé draíochtúil na rudaí atá siad ag déanamh agus tá sé go hálainn ach an bhfuil sé sin á bhrú agus á gcur i bhfeidhm sna scoileanna? Tá sé chomh tábhachtach. Tá mise ag ceapadh fiú amháin agus ní mise is intinne sin a labharfaidh na rudaí seo ach dá mbeadh an bhunscolaíocht ar fad bunaithe ar an gcanúint, Agus ansin dá raghaidís isteach sa mheánscoil agus ansin go bhfaighidís, go bhfoghlamóidís an caighdeán, rud éigin mar sin, an tá sé chomh tábhachtach, ní aithníonn siad a dteanga féin nuair atá siad ag léamh sa chaighdeán. Agus tá an caighdeán tábhachtach, ní hin é atá mé a rá, ach tá sé chomh tábhachtach go mbeadh siad, tháinig an leaidín beag abhaile nuair a bhí sé sna naíonáin bheaga, ag déanamh obair, obair baile, cé gur obair bhaile a bhíonn sa Rinn ach bíonn na deacrachtaí sin againn chomh maith.

Scríobh beach sa tír. Okay. M, E, A, níor scríobh sé agus is just léiriú é sin, ní thuigeann siad a dteanga féin agus mura bhfuil, níl sé sin i gceist sa Bhéarla nó má tá sé i gceist, tá glactha leis. An teanga atá in Enid Blyton, mar shampla, ní labhrann, ní, ní thuigfeadh aníos ach fós tá siad, tá, tá siad fós á léamh. Em. Rud eile anois ná agus bhí mé saghas déanamh cur is cúiteamh an bpléifidh mé seo nó an luafaidh mé é agus tá creidim go láidir ann mé féin agus tá sé pléite agam le daoine agus tá daoine ann b'fhéidir nach dtuigfeadh é ach tá mé a cheapadh go mba cheart dúinn tosnú sa Ghaeltacht a labhairt faoin tráma teangan. Tá tráma teangan orainn ar fad. Chailleamar na ár dteanga laistigh de aon ghlúin amháin. Bhí mé ag comhdháil in Albain ansin le déanaí agus bhí síceolaí ann a bhíonns ag obair le, na bundúchasaigh Meiriceá agus bíonn sí ag obair, tá an-chuid staidéir déanta aici ar an tráma teangan agus fé mar a chuir sé isteach ar sin. Fanann an tráma teangan sa dna, tá an téarma ann dó agus sin an chéad jab eile a bheidh agat anois a Phádraig, Gaeilge a chur air, epidemiology. Agus tá staidéir déanta agus fanann tráma i do dna so tá sé tagtha anuas chugainn. Ach an rud is deise agus is fearr mar gheall air ná is féidir an saghas tráma sin a leigheas. Nó níos fusa a leigheas. Ach má, dá mbeadh tuiscint againn ar an tráma teangan agus na daoine seo atá go, go, go, go hiomlán i gcoinne agus bhfuil col acu leis an nGaeilge, ach tá sé orainne chomh maith, aon duine athá saghas, you know, ag obair ar son na Gaeilnge agus go, go, go, go mbíonn sé an-phearsanta, do you know, nuair a tharlaíonn rud éigint. Am, go dtógann tú an-phearsanta é agus sin é an tráma teangan. Agus go mba cheart dúinn dá mbeadh tuiscint níos fearr againn ar sin agus dá mbeadh na dreamanna seo atá ag cur pleanáil teangan i bhfeidhm agus polasaí is mar sin, dá dtuigfidís a bpobal, b'fhéidir go mbeadh crot iomlán difriúil ar rudaí. Am, tá sé sin an. saghas flower power airy fairy anois ach tá sé you know tá sé cruthaithe agus tá mé féin a cheapadh go mba cheart i bhfad níos mó oibre a dhéanamh air. Ehm cá mbeimid sa bhliain 2050 mar sin bhuel braitheann sé ehm níl sé ró dhéanach mar a dúirt mé bhí tá an saibhreas ann ehm agus ní gá go leanfadh rudaí mar atá ach tá athruithe ag teastáil tá

chuirtear rudaí beaga mar sin i bhfeidhm agus an-chuid den rud is athrú meoin é chomh maith agus ní chosnaíonn sé sin aon airgead agus dá ndéanfaí é sin bheimis i bhfad níos sláintiúla a Ghaillimh mar níl sé ródhéanach go háirithe sna ceantair ceantair an-Ghaeltachta seo. Sin a bhfuil le rá agam Súil san a raibh an.